mwaswera bwanji amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli nthawi ino ya masana m'bwalo lino la the unified mtokoto muli ndine richard chimwemwe mphepo ndili ndi mfundo ziwiri kapena zitatu zimene tikufuna tiyankhulepo mfundo yanga yoyambirira imene tikufuna tiyankhule tikufuna tiyankhule zokhuza ngozi imene yachitika kuja kuchikwawa pambali pa ngozi komanso zipolowe zimene zachitika ku chikwawa ndiye tikufuna tiyankhule tsatane tsatane chifukwa timakhulupirira kunati kuwaudza amalawi zoona zake zenizeni zimene zachitika pa ground chitha kukhala chinthu chosangalatsa kwambiri kuti amalawiwo azizindikira chifukwa lero lino tikawayang'ana anthu akunsanje tikayang'ana anthu akuthabwa titha kumawatenga ngati ndi anthu amene ali osokoneza anthu osokonekera komano chilungamo chake ndi chotani mfundo imeneyo ikhala mfundo yanga yoyamba mfundo yachiwiri ndi kubweretsa mutu wonena kuti dzenje lomwe umakumbira mnzako siku lina dzenjelo umagweramo ndi iweyo komanso tikufuna tiunikirane kwambiri pa mfundo ya the coming together of all opposition parties this brings the true reflection of democracy and the purpose of alliance has prevailed imene ikhalanso mfundo yathu ina tikachoka apo ndikubwera ndi mfundo ya ku sukulu imene ndidaphunzirapo ine ku primary pa st teresa st teresa primary ku liwonde uko kukuchitika chitsabwira china chimene tikufunanso kuti tichiyankhule nkhani yathu yoyamba tikukamba kunena kuti apurezidenti akhala ali mchigawo chakumwera chibwerereni ulendo wawo wa ku china atabwera ulendo wawo wa ku china akhala akuyendera zitukuko zimene kwa iwowo akumazitchula kunati ndi zitukuko za dziko malo monena kuti mkati mozimbayisa afotokozere ku mtundu wa amalawi kunena kuti amakatsegula zitukuko zawo za ng'ombe zimene anagula ataona kuti malo abwino kumene tingakasiye ng'ombe ndikuti anaona kuti ndi ku lower shire chotero chakwatenganuko ndikumene amapita kukasiya ng'ombe zija ndikukhulupirira kunati ulendo umenewo mundikhulupirira angakhala amene akutipatsa ripoti kunena kuti akhala ali chigawo chakumwera akhala ali ku nsanje kwa masiku atatu onse pa masiku atatu ma event amene akhala akuchitika Mwaona, kukatsegulira khola lija, palibe chipolowe china chilichonse chimene chinachitika. Achoka pamenepo apita kukalandira molasi uja amatchula kunati ndi fyuwero, wabwera mdziko muno uja, palibe chipongwe chimene chachitika. Tsiku lachitatu lawo limene anyamuka ulendo wawo umeneno amapita kunena kuti akafike kumalo ena kumene amapitako ndi kumeneno kwaoneka kunati kwachitika za mtopola lipoti lochokera kwa anzathu akufuna kwabwino amene amayima pa chilungamo kuchokera ku malawi congress party akufotokoza kunena kuti chipongwe chimenechi chachitika chifukwa chonena kuti anyamata ozimva zitho ochokera ku state house anauza anyamata awo a mcp kunena kuti sizikukhala bwino chifukwa tikamadusa mu msewumu tikuona mbendera za dpp chotero yambani kuchosa mbendera za dpp atayamba mchitidwe umenewo wozula mbendera za dpp ndi pamene nawonso achipani cha dpp anyamata amene amazika ife muziziwa kunena kuti mbendera ina iliyonse kaya ndi pa trading center mukazapeza pali ya mcp apa pali ya utm apa pali ya udf apa pali ya dpp muziziwa kuti mbendera zija zili ndi matcheyamani ake amene amaziyang'anira chotero akuluakulu amenewa anautsa mkwiyo ngati munaona galimoto ina imathamanga ikubwerera ikuthamanga itatenga mbendera zoyikayika m'mapolo ndi mbendera zimenezo amafuna kuti akachosa za dpp zija aziyika mo mbendera zawo poona kuti kudera limeneli ndi la olemekezeka bambo owen chomanika amene a owen chomanikawo ndi iyeyo amene adalumikizana ku malawi congress party nde amazimva kunena kuti china chilichonse chimene akuchichita ndi chotheka ndi anyamata adera limeneli tsoka ilo akuluakulu amanena kuti mphuno salota sadadziwe kunena kuti chimene chingazere kumbuyo kwawo ndi chani ndiye kunali kugendana kunali kubwezerana. Taonapo Prado ina imene yaphwanyidwa kwambiri. Prado imene ija yaphwanyidwa kwambiri chifukwa ndi Prado imene inagwira ntchito kwambiri kuteteza galimoto imene anakwera mtsogoleri wa dziko. Okondedwa timafuna tinene izi. Nthawi zina umbuli chifukwa cha ndalama umabweretsa mavuto pakati pa atsogoleri. Eni ake atsogoleri a Chakwera atha kukhala munthu amene akukhulupirira Kunena kuti anthu a ku Chikwawa sanadane nawo, anthu a ku Nsanje sanadane nawo, koma gulu la anyamata awo amene amazitenga ngati anzeru ndi ozindikira ndi amene abweretsa vuto limeneli limene lapangitsa kuti galimoto zionongeke kusanena kuti apolisi analimo komano apolisi osachita kanthu kena kalikonse chifukwa chani apolisiwo asimikiza kunena kuti zimene zachitika zija ayambisa ndi achinyamata a malawi congress party ndizomvetsa chisoni kwambiri

muchizungumo akupereka umboni umenewo kunena kuti iyayi panalibe vuto lina lililonse takhala ifeyo masiku atatu tili kuchikwawa komweko tikugwira ntchito kuchikwawa komweko koma kukadapanda achinyamata a mcp kumakachosa mbendera za dpp izi sizikadachitika zachitika chifukwa cha anyamata a mcp my warning to you guys achinyamata a mcp inuyo ndi amene mutukwanise a director of youth ku malawi congress party uko chifukwa this uh, lamulo this order yachokera kwa a director of youth yo timakhala ndi chikhulupiriro chimene timaona kunena kuti tikalamulira achinyamata athu popeza tinasankhidwa kukhala ma director of youth tipange zinthu mwa usavage lero usavage mwapangisa anthu ena akuna kuti aononge nde ndimafuna ndibwerere mbuyo Nthawi ina a dpp ali ndi dipiti wawo woyenda mu Lilongwe, kunabwera gulu losokoneza limene lidakawatema pa Mbowe. It is the very same Malawi Police Service imene tili nayo pano imene sinatenge action ina iliyonse imene palibe angakhale munthu mmodzi mpakana lero amene wamangidwa. Timati tipemphe maumboni akuchita kubwera kuchokera konko kwa anthu anu amene mwakagwira nawo ntchito pa ground kuti izizi apangisa ndi achinyamata anu a Malawi Congress Party and walamula zimenezi ndi director of youth kuwauza achinyamata kuti azichosa mbendera za dpp lero kwaonongeka magalimoto don't blame anthu amene sanalakwe koma amateteza chimene iwonso amachikonda ngati tili ndi umunthu tinayenera ndithu tiganizire mfundo ngati imeneyo mfundo yanga yachiwiri imene ndikubwera nayo tikukamba zonena kuti zadziwika tsopano amalawi anzanga kuti dzenje lomwe umakumbira mzako dzenje lija ukakhala nkumaona ngati zinthu zili bwino lero dzenje lija likubwerera pachichewa amati chili kwa nzako nkumati nchigwire nyanga ndi nkhani yosausa nkhani yovuta kwambiri chifukwa tikayang'ana upo umene unalipo mu chaka cha 2020 unali upo umene lero lino dzipani zosiyanasiyana chipani cha malawi congress party chipani cha dpp chipani cha udf chipani cha aford chipani cha mbakuwaku chipani cha utm komanso anzathu a umozi tili nawo a freedom party komanso chipani china cha ku Balaka uko mafunde mu chaka cha 2019 General tripartite election ndikhulupilira ndi dzipani zimene wina aliyense anakapeleka makalata ake yekha, anapita pa ballot yekha, ena anapanga withdraw mnjira pomwepo, koma chipani chija chisankho chija chitapezeka kunena kuti akuti chinali ndi ma irregularities, chinali ndi zolakwika zina, anathamangira ku court mu 2020, mu June 2020, Pa 23 June ngati mukukumbukira bwino a Malawi, ma court athu ndi amene adalamula kunena kuti we need now to go for 50 plus 1. 50 plus 1 ndipo tinaona mu 50 plus 1 kunena kuti a court adafuna kuti zipani zilumikizane ndipo apa ndigwirizane ndi ambakuwaku Bambo Kuwani kunena kuti adayima ndithu pachione ndipo adalengeza ku mtundu wa Malawi a mec asadalengeze kuti chipani zisankho zonse zimene tapanga mu June zachibwereza ndawina ndine wambakuwaku ndiye adapereka chifukwa kunena kuti ndikuzitchula kuti ndawina chifukwa chani ndikuzitchula kuti ndawina chifukwa ndikulondola constitution ya Malawi imene sidasinthepo tikuyendera ah, nkhani ija ya first past the post imene ngati anufe timafuna tipeze kunena kuti kodi chisankhochi chinaberedwa kapena ayi tinayenera tipitenso wina aliyense payekha payekha akavoteredwenso ndiye tione kunena kuti zinavuta pati koma m'malo mwake mwatembenuza zisankho lero tinaona mcp tinaona aford tinaona a, a utm tinaona a umodzi tinaona bambo mnesa nawonso atapita kumeneko zipani zokwana 9 zidagwirizana koma mmene zimagwirizana zipani zimenezi mfundo yayikulu imene inalipo kunali kuthana ndi a profesa arthur peter mutharika dpp yatikwana iyi tikufuna kunena kuti ichoke zidachitikadi mkumano unalipo nduwolose ndikakutafune analipo kunamizidwa bambo skc mzimu wawuse mumtendere ananamizidwa ena lero lino masanawu during convention yawo afotokoza ndipo apepesa ku mtundu wa amalawi kuti amalawi muwakhululukire bambo enock chihana chifukwa iwo was the third person of the signatory ya alliance imene imatchulidwa kuti tonse atasainira achakwera Anasainira kachiwiri the late Saulos Klaus Chilima then wachitatu amene anasainira ndi bambo Enock Kamzingeni Chihana. Koma okha lero lino afika pogwira mphuno yawo ndikugwiritsa chichewa chonena kuti mphuno salota. Sitimadziwa kunena kuti munthu uja amene timamunyoza uja, munthu amene timanena kuti sakuyendetsa bwino dziko uja, ndiye kuti tikumulanda munthu wabwino ndikutenga dziko ndikukapereka kwa akapunjunju agwiritsa ntchito chichewa chimenecho. Si ine. Akunena kuti dzikoli limaperekedwa m'manja mwa akapunjunju, anthu osaziwa china chilichonse. Adatenga dziko osakonzekera kunena kuti akatenga dziko aliyendesa bwanji, chuma choyendesera dziko achipeza kuti. M'malo mwake ndikufuna muone izi 2020 fresh election imene inachitika. kuzera ku makhoti athu ndikusimikizirani kunati that election was a fake election ndi chisankho chimene chinapangidwa maa ndi ma irregularity kuposa aja aja amene timanena 2019 aja the first irregularity kusakhulupirika kusaona pa chisankho chimene chija ndi kumene judiciary inapanga potembenuza zolinga za chisankho chimene chija kuna kuti anthu aphatikizane zimene zija zinaonesera fake Kuoneseratu kunati mcp yo sidawine, kuoneseratu nati utm yo payokha sinawine, people they just created a story kudana ndi dpp. That was the first fake imene inachitika. Ndiye ndimafuna muone Zitachitika zimenezi khoti litalamula chidasatira ndi chani? Dpp idakapanga banja lawo idakhala ngati yabwerera ku khonde kwawo ku khundu kwawo adatengana ndi Atupele Muluzi. Mutati muyang'ane zosatira za chisankho ndi zosatira zimene zidabwera 2019 ku dpp sizidasinthe kena kalikonse angakhale Atupele adali nawo adadi chifukwa anthu ena Atupele ataphatikizana ndi adadi ku udf ko ena anachoka ndikubwereranso ku utm. Kusonyeza kunati adapsa mtima chifukwa kuti samafuna. Izi lero tizifuna tizizifotokozera Amalawi mudzidziwa. Chisankho chachitika. Tonse Alliance yawina. Itawina Tonse Alliance timayembekezera zinthu ngati izi, kukhala ndi Vice President amene Vice President yo athaso kukhala Minister of Finance monga mmene adagwirizanirana ndi monganso mmene the late SKC adafotokozera, zimenezi sizidachitike. Sipadapite nthawi tidaona kuchepesedwa kwa chitetezo cha a Vice President, anthu a mgwirizano. Sipadapite nthawi tinaona kuchepesedwa mphamvu, kulandidwa maunduna ena amene a Vice President anali nawo. sipadapite nthawi tidamva kunati a vice president akukhuzidwa mukatangale ndipo anamangidwa anakhala akuyendera milandu kufikira nthawi yochepachepa ya kumapeto nthawi yochepachepa ya kumapeto pamene boma limalengeza zonena kuti mulandu wa vice president watha mulandu umene udathesedwa Amalawi be adakali ndi mafunso chifukwa chonati ngati vice president anali ndi katangale Ndipo katangale wake sanathe chifukwa umboni wina wa katangale wa vice president yo unayenera uchokere ku Malawi Defense Forces ndipo umboniwo unakanizidwa. Utakanizidwa ndi pamene timamva kunena kuti mulandu uja wathesedwa. A vice president tikuwatuma kupita ku Korea. A vice president akatimira ku Tanzania. Kenako kuchoka ku Korea, a vice president wawo wathera pomwepo ulendo. ndimafuna muone zenje limene umakumbira wina kuti agweremo umagweramo wekha lero chikuchitika ndi chiyani anthu akwiya mitima ndiyonthunthumira anthu akumva kuwawa chuma sichikuyenda bwino dziko likungogwa anthu akungoba mtsogoleri akungogwiritsa ntchito ndalama mopanda pake ngongole za dziko la malawi ndi maiko akunja panopa zili pa 16 trillion mu zaka zokwana zinayi zokha mmene amalowa mmene umu anzawo aja amene analipo kwa zaka 6 aja amene anangolowa kwa zaka 6 aja adasiya ali pa 3 trillion ngongole koma iwowo atangotenga ndiye kuti 13 yo muwapatse ndi yawo funso nkumati ndalama zonse zimene zakhala zikungongoledwa mdziko muno zagwira ntchito yanji Akudziwa ndo chakwera akudziwa ndo chimwendo akudziwa ndo Hara a Nyahara ndi amene akudziwa lero lino ndalama zija mwaziona zikutuluka ma convention anthu onati anali akapunjunju kuyankhula kwa bambo chihana analibe kena kalikonse lero amapanga splash ndalama ma 72 million kugula ma delegates Tiwathokoze ma dele, ma delegates si achibwana, agwetsa anthu achuma chawo kufuna kupanga prove kunati leadership is not all about buying people kunati mukhale ndi favour. That is not leadership. Leadership is a character imene munthu amakhala nayo. Leadership is all about the personality that a person has. Leadership is all about the styles that you can use to woo support from those malawians from those delegates munthu sungakhale wankhwizi sungakhale wakuba sungakhale wakupha sungakhale wakatangale ndikumayembekezera kunati malawi will believe in you kunena kuti inuyo ndi atsogoleri sizingatheke tamvetserani amalawi zonsezi izi zitachitika lero tikulira mdziko muno imfa zosayembekezekera imfa zimene zikupereka mafunso osiyanasiyana imfa zimene amalawi sakuyankhidwa imfa zimene angakhale atsogoleri a dziko ndi mneneri wa boma komanso commander in chief a malawi defense force lero lino ma statement awo akusiyana as compared ndi ripoti limene apereka Ndi zomvetsa chisoni tikamaonera ma clip amene mtsogoleri wa dziko adayima 11 koloko usiku kudziwitsa mtundu wa amalawi kuti ndege ija yapezeka ndipo anthu onse atheratu. Amafotokoza kuti ndege inakafika ku Mzuzu koma chifukwa cha nyengo anayibweza kuti izipita ku Lilongwe. Mwasoka mchikangawa ndege inagwa. Koma report likunena kuti ndegeyo ku Mzuzu sidafike. What contradiction is there? Malipoti andeke ena anabwera kuzathamanga apa ndi athokoza Cdedi bambo Sylvester Namiwa chifukwa chobweranso poyera ndikuikakamira nkhaniyi chifukwatu tikukakamira nkhaniyi chifukwa munthu amene tikukakamizayo tinaluza akuluakulu a dziko lino la Malawi, achitetezo, aku aviation, atsogoleri a ndale tidaluza mziko muno, ma advisor a president tinaluza mziko muno. zimenezi zimene zikutikakamiza even bible limanena kuti chikondi cha khristu chitikakamiza chikutikakamiza kuti titani tikhale anthu ofotokoza zoona ndipo ngati ife choonadi chili mwa ife tinayenera kuyankhula pa mtundu wa amalawi kuti amene amandipasa informationiyo amandilakwitsa chifukwa ine ndinali ku state house ndimangolandira ripoti ndikuti bambo valentino phiri akuyenera ayime auze mtundu wa amalawi ndi chifukwa chani adasankha kuwanamiza amalawi ah, black box yachosedwa e transponder simaoneka zambiri zinafotokozedwa anabweranso nkuzayankhula ati china chilichonse chili intact black box ilimo lipoti likubwera black box simagwira ntchito battery yake lidasiya kugwira ntchito kalekale 2004 mbonaona za abengo Ndiye munthu umatha kumadabwa n'kumadzifunsa, Kodi izi zimene zikuchitikazi zikuchitika motani? Ndi pamene umadziwa kunena kuti nthawi ikakwana, imakhala kuti nthawi yakwana. Munthu amene amaoneka kuti ndi wochenjera, nthawi yake yooneka, kuonetsera uchinzete, uchisiru, imakhala kuna kuti yakwana. lero anthu amene amazitenga ati anzeru ali ndi full support ya chitetezo kufika pomatenga anthu mbuli za mmuzi ndikumamenya anthu ndikumakhapa anthu osaziwa kuna kuti akuzichepesera ulemu wawo akuzichepesera legacy yawo ya leadership mu term ya 4 years imene akhala kulamulira sakudziwa zimenezo chifukwa chani ndalama zakuba zayanja lero ndalama zili pena paliponse ndi too late anthu mukutenga ndalama nkumayendera mmamisikamu ndikumauza tikupasani ngongole where were you in 2021 pamene anthu anafuna ngongole kuti ayambe mabizinesi simunawapase chifukwa chani Ndiye ndikuti zenja lokumbira anzako umagweramo wekha lero tikuona a udf lero tikuona a aford lero tikuona a utm lero tikuona anzathu osiyanasiyana akubwera pamodzi nde akuyankhula momveka bwino Kunena kuti target yathu ife ndiyonena kuti uyu achoke uyu ndiye ndimafuna muone kuti mau onena kuti uyu achokewa akubwereranso kachiwiri anachitika mu 2020 ponena kuti Prof. Arthur Peter Munthalika achoke. Lero mau aja akubweranso mpakana Freedom Party alinawo kumkumanowo. akubweranso kuzanena kuti uyu achoke uyu ifeyo chimene tikugwirizana pano ndichonena kuti boma ili lichoke kuwafunsa nchifukwa chani sitimadziwa kuti boma ili ndirakuba sitimadziwa kuti akanganyawa sanasintha adakalibe akupha ndipo atikumbusa ngozi yakuthambani zimene zachitika kuchikangawa sitimadziwa kuti awa angobwera kuzaba koma soka ndikonena kuti amene akubwera kuzatenga boma 2025 akumana ndi zenje lalikulu limene malawi akhale pa mavuto Funso nkumati dzenje lalikulu limene mwalionera kuti a Mphepo? Dzenje lalikulu likubwera pa 16 trillion, imene 16 trillion yo ndi ya inu, ya ine, ana athu ndi ana awo amene adzavutike nayo. Ndinakuuzani posachedwapa kunena kuti njanji imene ichokera ku Nsanje kupita mu Limbe imene ija akumanga si boma ili m'manja mwa bambo mumba avitumbiko mumba adawina contract imene ija ndikugwirizana ndi kampani ya ku china ikonze njanji imene ijayo kufika mu limbe komano gwirizano wawo ndiwonena kuti akhala akugwiritsa ntchito njanji ija akutolera misonkho ya njanji imene ija kwa zaka zokwana 50 amalawi mufuna mukhale chete muziyang'ana malawiyu 50 years China railways ikhala ikutolera ndalama za njanji imene ifuna imangidwe ija kudzera kwa avitumbiko mumba osati boma la Malawi ndiye mutha kuona chipongwe chimene amalawi tikupangidwa chipongwe chowawa kwambiri nkumati apa zinthu zikuyenda? zinthutu sizikuyenda nde akanganyawa aja adaphatikizana aford a utm kuli anzawo ena abwera kumeneko lero anthu aja akubweranso limodzi kukaphatikizana ndi yemwe uja timati wakalamba uja afuna akaphatikizane ndi yemwe uja timati amwalira wasala pang'ono uja chinsinsi okondedwa ncha yehova ndisangalale ndi mayankho amene amayankha amayankhula momveka kunena kuti sudziwa kuna kuti moyo wako mawa uli bwanji mutha kundiyikira ine malire kuna kuti ineyo ndakalamba ndimwalira koma womwalira kukakhala shuwa anyamata zimachitika kuna kuti ine nkudwala pano ana nkumanena kuti adadi awatu lero amwalira wokumwalira kukakhala mwana wobadwa lero Ambuye awadalitse a Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa zenje limene adakukumbirani lero Chakwera akugweramo yekha. Chakwera akugweramo yekha amusiya ndipo gemu yamukulira. Nkhani yanga ikupita ku St Teresa Primary School. A headmaster a St Teresa Primary School Ku Machinga uko. Sukulu imene ijayo musanakhalepo inu a headmaster. Pakhala ma headmasters osiyanasiyana and amene ndikuyankhulane ndaphunzira pa St. Teresa. Panali a head anzanu pamenepo odziwa kutchena atali ma trouser awo samavalira lamba ya trouser ena onse amayivala timati kupisira mu mtondo koma munthu zomukhala headmaster wokonda anthu ake Koma lero chadza ndi yani kunena kuti ufulu wa maphunziro umene tili nawo m'dziko lino la Malawi, ine pano ndingakhale ndi mwana amene waphunzira sukulu yake ku private ndiye ndaona kuti mwanayo waphunzira standard 1 standard 2 standard 3 4 5 6 kuchokera ku private lero ndikufuna mwanayo apite ku sukulu ya boma inu a headmaster mukukaniza mukubweza makolo ana awo asapite pamenepopo chifukwa kuti anawo anali ku private mu educational act ndi lamulo liti limene mungabwere poyera tisanakuyendereni kumachingako pa st terezapo mutiuze kuti mu education act imaletsa mwana amene anakayamba maphunziro ake ku private kuti asaphunzire ku primary ya boma mutiuze ana amene akwana zaka 6 amene amapita mmanazale akuyenera kuyamba standard 1 ana akukanidwa ndiye timafuna tikuwuzeni panali ma headmasters anzanu adayesera kutumbwa pa st teresa adapita kumeneko ndikwa kauzu Kauzu ikayaka moto sinyengerera munthu. Ngati zochitika zanu inu a Headmaster a St Tereza zili ngati akwantere, mungozipempha transfer anthu muwasiyire chifukwa that school, that sukulu St Terezayo ndi a Katolikatu. Ndiye mwina mutiuze kuti a Katolikawo ndi amene ayamba zimenezo akupatsani malamulo, ationetse kuti malamulowo akuti chiyani. Musabweretse chisokonezo ngati chimene chinabwera pa m'manga pakati pa achisilamu ndi achikhristu pa sukulu ya m'manga St Peters and Paul. Chonde tikupemphani lolani ana akhale ndi access to education even in the government schools. Musayambise zinthu zachilendo chifukwa zimenezi zikusowetsani mtendere. Zimenezi ndithu zikusowetsani mtendere. Uthenga wanu waulere ndi umenewu. Pamene tili ndi ulendo wopita ku Machinga kukapereka thandizo, tikufunabe akufuna kwabwino kunena kuti tiyeni tithandizeni, anzathu ayamba kale kupereka, tatolera matumba a chimanga ochuluka. Panopa tikuyang'anayang'ana angakhale ndalama zimene kuti tipeze transport yonyamulira chi- chakudya chimenechi kunena kuti ulendo wathu pa 21 tikhale tikupita. Ma organization amene mungathe kutithandizira, perekani thandizo lanu. Mukapereka thandizo lanu, ifenso polandira thandizolo tidzidziwa kunati thandizo ili lachokera ku The Voice, thandizo ili lachokera ku Four Regions Organisation, thandizo ili lachokera ku Malawi Freedom Fighter, thandizo ili likuchokera ku Malawi First. Ilinso ndi la ma individuals tidzapereka tsatane tsatane ameneyo pokufuna kukawathandiza anthu kuti adziwe kunati Malawi First yo yafuna kunati iyime ndi a Malawi amene akuvutika lero. Poona kuti ife tikafuna kugwira ntchito timakugwirirani inu, lero mmene mwavutika, ifenso tikuyenera titenge mbali. Chenjezo langa kwa anzathu amene mwakangalika ndi ma alliance osadziwa chimene chikuchitika lero kukuchitika ma convention awiri ina ili mkati izitha siskoloko ndipo ina iyamba siskoloko ku blantyre chenjezo langa ndi ili Makonveshoni ena amene akuchitikawa ndi makonveshoni amene ali government sponsored. Mkati monena kuti makonveshoniwa ali government sponsored, cholinga chake zindikirani ichi kunena kuti politics is the game of numbers. Now podziwa kunena kuti dpp ikuoneka kuti yakula msinkhu ndipo itha kulandira chikoka cha anthu ochuluka, Ma tactics amene akusatidwa ndi onena kuti kwabwera chipaninso china chimene chikhale nawo mu convention madzulo kuyamba siskoloko chimene cholinga chake ndichofuna kugawa ma figures a chipani cha dpp chigawe ma figures a chipani china cha a udf amene ali okhumudwa chigawe ma figures a chipani china cha pp amene ali okhumudwa timafuna tinene izi amalawi ngati muli ndi nzeru tazigwirisani bwino ntchito nzeru zanu Chifukwa dziko ili kunena chilungamo likufunika anthu okhwima pa nzeru, anthu amene angathe kukwanitsa kuyendetsa dziko ili kupita patsogolo. Anthu amene akanika kukuyendetserani opposition yanu ndikuchedwetsa amalawi ndikuwatereka pa moto, don't you think kunati angakhale ndi hope yoyendetsa dziko la malawi? Kulibe. adzakhalabe obwabwada koma cholinga chawo kuoneka ngati opemphera ili mimbulu yofuna kugwesa mphwayi a Malawi, mimbulu yofuna kuika dziko la Malawi pa mavuto, mimbulu yosongodzera kunati anthu azidyabe chiteze. Ndiye zipani zimenezo zilipo. Ena azimaliza ma convention awo lero, ena apanga kale, ndi ma tacticians amene akudziona ati tikakoka anthu awa kunati tikhale nawo athuwa tikawaba tichepesa figure imene ikadapita mbali ina kuti zinthu ziyende. Zili ndi ife a Malawi kupita patsogolo kapena kubwerera mmbuyo.